mun kɛra n'i b'i ka manamana ko la n'i m'a kun tɛmɛ ka bɔ ne tu kan n bɛ n boloden kɔni fila su i ɲɛ la dusu ne ko mun de b'e la sisan dɛ
buwa

ne bɛ taa n kɔnɔ fa yen ka na tu fa de bɛna don i la tɛmɛ tɛmɛ taa e bɛ ne sɔrɔ i ɲɛ taa ka bɔ yan ee eh, ne ta kɛra la kara dɛ n ye mun k'i la n'i kɔni y'i furu sa kɔni walahi a bɛ k'i ɲɛna yan nɔ i bɛn'a fɔ ko ne de y'a si ɲɛna don dɔ la ɛɛ an k'o bɛɛ to yen bamananw ko ɲuman na i si kɔ la o ka fisa ni kɔ la minimini
Ehe, sabali kangarida ka fisa wuli ka bɔ n y'a di sisan ne de b'a fɔ i ka sabali n'i y'o fɔ ne ye san bi Eh, kana kɛ kana kɛ sira

a ni sɔgɔma makɛ
nba a ni sɔgɔma
kɛmɛ naamu ne bɛnkɛ ye dakisɛ siyɛmusonin min di ne ma kabi dugu jɛra ne bɛ k'a ɲini ne m'a ye Mm. o de y'i ɲɛ kumukun ye ne kɔrɔ o de y'i bankun ye ka kuma ne fɛ a kun bɛ yan o tuma na a taara min
ne b'a taa yɔrɔ dɔn wa ne b'e ɲininka de wa walima e bɛ ne ɲininka k'a taara min
makɛ ko bɛɛ tɛ kɛlɛ ko ye a taara kabatu la e kɔni b'a dɔn a bɛ na a taara kabatu la bi ye ne bila k'a ɲini wa hali sufɛ ne ye sɛ dɔ n kun don sɛw ka kulukulu kɔnɔ ne m'a ye n kɔni dalen b'a la a ma tunu a bɛ na kɛmɛ
nafa jumɛn b'i takun na du in kɔnɔ yan han yaala yaala ni bajanbilaya kɔ e tɛ se k'i hakili to ne bolofɛnw na
Makɛ kabini ne sigir'i kunna ne ye mago bɔ i bolofɛn jumɛn na ala dan ka t'i dɛmɛ foro kɔnɔ baara la ne bolo kan e fa dɛ e b'a fɛ n ka mun wɛrɛ kɛ ayiwa n kɔni bɛ min f'i ye ne ka dakisɛsɛni n'a ma ye i ka furu b'a da fɛ ayi makɛ i ma kuma sisan ne ma furu i ka sɛ kama koyi i ma ne furu ka na ko ne ka sɛ kɔlɔsi ma kɛ ayi
n tun bɛ nin yɛrɛ de nɔfɛ ɔ nin de b'i kɔnɔ k'e ma furu ka na ne ka sɛ kama a kɛmɛ nin bɛ si i kɔnɔ wa nin bɛ tile i kɔnɔ wa i bɛ wuli n'a ye i bɛ taama n'a ye a fɔ ne ma se k'i janto ne bolofɛn na e na se k'i janto ne la kɛmɛ e ma se ka ne ladon e bɛ se ka ne bolofɛnw ladon payi fɔta nin de tun b'i kɔnɔ nka n'i m'i jilaja ne ka sɛmusonin ka ye kɛmɛ a bɛ bɔ i da k'a ma bɛn bawo min bɛ sɛmusoko in na e t'a dɔn ne de b'a dɔn nin ye n ka kankari laban in ka f'i ye
ee nafa foyi tɛ ne na nin furuso in kɔnɔ kabini don min na ne nana di nin cɛ in ma a ma tile kelen hɛrɛ da ne kan furu kɔni ma dabɔ nin kama ala mun na e bɛ ne sara ni nin bɛɛ ye ka taa n bɔ n fa ni n ba kɔrɔ ka na n bila don o don ɲani na don o don tɔɔrɔ ni cɛ in yɛrɛ de ma kɛ ne fɛ ne bɛna taa n kun min ka taa n ja min sɛ dɔrɔn kama k'e bɛ ne furu sa n bɛ sɛ bɔ min ka d'i ma

ne bɛ n bolokɔni den kelen maa su i ɲɛ la n'i bɛ ka kula sen ta ka bɔ n kan dɛ n t'i fɛ n t'i fɛ o tuma mun kɛra mun kɛra k'i ni siri ka da n ni kan n kana n tɔgɔ sɔrɔ i da kɔnɔ. dusu hali ni ye ne. n'a ma t'i bolo de.
cɛ bila ka b'i bolo dɛ. jurun da mun de b'i ne ko e fana kuma waati de bɛ mɔgɔ la ni mɔgɔ tɛ ka kuma i fɛ a to yen a ka taa cɛ i fana sa i tun k'a to ka kuma fɛ sa a ye tɛgɛ ci i tulo kɔrɔ yan nɔ mun na i ma kuma fɔ o wagati han an bɛ tulo fa fiɲɛ la yan nɔ awɔ o ma digi ne la a foyi kɛ a tɛ digi e la o parce que muso muru y'i tɛgɛ tigɛ ne ko mun de bɛ e ni nin cɛ a ka di ne ye ka kuma a fɛ dɔrɔn de ayi nin ko in tɛ ko jɛlen min b'aw cɛ o ɲɛfɔ n ɲɛna mun de b'aw cɛ ɔ e bɛ fɛ ka mun fɔ ko mun b'an cɛ mais n bɛ k'i ɲininka kɛ cogo di e bɛ se ka n'i jɔ muso bɛ tɛgɛ da e tulo kɔrɔ o bɛ tila ka taa e b'i jɔ ne ma ko wa k'a bɛ tan a bɛ tan ɔhɔn payi sɛgɛnɛ n'i y'a ye modi bɛ ka nin kuma in fɔ dɛ i bɛ taa sɔrɔ a ɲɛ bɛ dusu de la i ɲɛ bɔlen bɛ dusu de fɛ ne sinon n'o tɛ n'e ɲɛ bɔlen tun t'a fɛ i tun tɛ nin kuma sugu fɔ nin tu ka b'i la

ne kɔni ye ala magɛn k'i magɛn mɔgɔ tɔgɔ b'i kɔrɔ dɛ i ka n dɛmɛ ala yɛrɛ kama kabini ne furula ka taa n cɛ in fɛ yen nɔ fiɲɛ bɔda foyi de tɛ ne bolo n cɛ in bolo a yɛrɛ t'a fɛ ka n ye yɛrɛ i ka n dɛmɛ ka baara kɛ walasa n mana fɛn o fɛn fɔ cɛ in ka sɔn a bɛɛ lajɛlen ma o de kɔni tun ye ne nakun ye ɛɛ
o tɛ baasi ye ɛɛ kɛmɛ nɛgɛ tigɛ yɔrɔ ye fanda ye ala ko ye tiɲɛ ye nka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko kafiri sɛbɛ dɔnnen don e nin baara in ne tɛ tiɲɛ da nin baara ninnu na bilen koyi hmm. ɛɛ aw ka kale a dɔ bɛ sɔrɔ i bolo yen wa awɔ a bɛ n bolo hmm.
ayiwa o tɛ baasi ye ɛɛ wulada in na hmm. i b'i jilaja cogoya bɛɛ lajɛlen na i ka se ka na kale in di yan n ka cɛso kɔnɔ n bɛna baara dɔ k'a la sɔgɔma n'i wulila i ka kale in da i ɲɛ kɔrɔ a bɛ se ka kale in ye cogoya min na k'a sɔrɔ maa m'a ye o mana bɔ min fɛ ɛɛ i n'o dan dalen ye koyi
o ma bali n na ne b'a dɔn o ye fɛn fitinin dɔrɔn de y'i bolo n'ala sɔnna ma n b'a dɔn n kan ka mun k'i ye ni baara in ɲana kɔni ɛɛ ne ka baara wa ne y'o de f'i ye koyi ɛɛ a bi ɲa a ti ɲa o y'a sɔrɔ i t'a dɔn de ne ye n ta in dɔn nka f'i ka da a la k'a fɔ bolo min bɛ si don mɔgɔ na o bolo kelen bɛ se k'a bɔ o ye tiɲɛ ye nka n dalen b'a la n tɛna ɲinɛ kumakan ninnu kɔ n bɛ sira ɲini baasi t'a la sira b'i bolo o diyara n ye
sɛgɛnɛ aa tiɲɛ yɛrɛ la ne dabali bannen don cogo di ɛ karamɔgɔ ye fura min d'a ma aa ɛ su ko ni dugusɛjɛ tɛ ɛ dusu tun bɛ ka ne lamɛn ɛ dusu naamu n'i y'a ye n y'i wele dɔwɛrɛ tɛ min tɛmɛna i ni genkuru ni ɲɔgɔn cɛ kunun karamɔgɔ k'e ka fura ma ɲa de wa a ko in kɔni e m'a ye dusu dusu tɛ ka ne lamɛn bilen genkuru k'a fɔ e ka karamɔgɔkɛ ka fura in baara baara cogo la ne ma da la n y'a baara baara cogo la dɛ wa a tun bɛ ne lamɛn an tun bɛ taa an yaala an fila dɔrɔn n b'a fɔ a ye n ko n b'a fɛ a b'a fɔ n ye awɔ k'a fana bɛ sa n nɔfɛ nka su ko ni dugusɛjɛ cɛ ɛ e m'a ye a ye min kɛ n na kunu e ne maloyara koyi genkuru dɛ fura in walayi ma karamɔgɔkɛ ka baara in k'a kɛcogo la e y'a tila de kɛ ka tila to yen n'o kɛra o kanu ye waatinin de sa genkuru n y'a f'i ye a bɛɛ kɛ n'i tɛ se a la anw ka taa ɲɔgɔn fɛ i ko ayi k'i kelen bɛ se kelen bɛ se n y'a kɛ sa i fana sa kana kana na n jalaki ta sa n y'a kɛ ne bɛ karamɔgɔkɛ dɔn maa min ye n'a y'a baara kɛ k'a d'i ma a tɛ wuli e bɛ karamɔgɔkɛ in fɔ ne ye wa ne dun ma se ne ye wa genkuru ko in kɔni ye ne dabali ban dɛ maa tɛ foronto dun ni wali da ye dɛ nka sɛgɛnɛ ee kunu ko in ye ne tɔɔrɔ koyi kunu min kɛra ne la a ye min da ne kan ala kelen de b'a dɔn n ko ne taara su rɔ wa ne ma suna suna kisɛ kelen a ma na ne ɲɛ rɔ n bɛ min f'i ye ee n ka cɛ muso ka cɛ lajaba ta ni nin tɛ ni kunu yɛrɛ tɛ muso ka ne fila bugɔ a fɔlɔla kunu na bilahi walahi n bɛ n kali nka a ko ta ni hakili ye muso ko in a ta ni hakili ye n bɛna fɛn min f'i ye a bɛ saga ma yan
nka i b'a dɔn min bɛ ka ne dabali ban ne ma da la k'a fɔ ni modi ɲɛbɔlen t'a fɛ ee genkuru
o fana ye kuma kura ye dɛ ayi n'i y'a ye a bɛ ka kuma cogoya min na ee muso tɛ sabula ne ko n b'a minɛ n bolo la dɔrɔn a sina ka ne bolo tufa ka b'a bolo o yɔrɔnin dɛ n ye su rɔ bɛɛ kɛ miiri la o la u bɛ ɲɔgɔn fɛ ne kɔni bɛ modi dɔn cɛ min ye a tɛ sɔn ko sugu ninnu ma ee sɛgɛnɛ n bɛ min f'i ye buna adamaden bɛ yɛlɛma waati bɛɛ lajɛlen na o ye tiɲɛ ye maa ɲuman bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ maa jugu ye maa jugu fana bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ maa ɲuman ye
aa ni sɔrɔ i yɛrɛ y'a miiri k'a fɔ ko a bɛ sɔn a ma a t'a kɛɲɛ ayi ne m'a miiri dɛ o yɛrɛ de don bawo a ye kow kɛ cogoya min na ne ye dusu ta a tɛgɛ ma ta mhm. a ye ne tɛgɛ tufa ka b'a bolo o kan ka kɛ e yɛrɛ k'i miiri dɔrɔn i k'a lajɛ ne yɛrɛ dalenba t'a la kosɛbɛ nka komi an yaala ɲɔ don ɔ kunu yɛrɛ fana min kɛ a ma ɲɛ dɛ e ya kɛlɛ kɛ modi la ɲɛna ko ɲaɲa ne tɔɔrɔ dɛ nka maa n'i teri cɛ hali ni a ta ye galon ye i b'a dɛmɛ a kɔkan nka a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ tiɲɛ fɔ a ye a e ne y'a dɔn k'e ye ne teri yɛrɛ aa n'o tɛ i ka kunun ta yan a ma diya ne ye dɛ ne tɔɔrɔ dɛ e ka taa an bɔ kan bi jele yɛrɛ bɛ ne k'a la ni jele tun y'an jogin ko jele tun na ne ka ne ka bala bala bala balaba saba ninnu ee a tun ala ka kisi aa i y'a ye a tun bɛ ne wulu fɛ ɔ nka ee n bɛ taa ma ka ci la ɔ ma ye n ci a terimuso fɛ ɔ ko ka taa filen dɔ minɛ a la n bɛna taa yen ba yɛrɛ tun ye ne bila ko ka taa siramugu minɛ datuma ka na ko ne b'a dɔn ne tɔtɔ ye tɛ tɛ tɛ taa

ni e y'a fɔ a ɲɛna tulonkɛ la ka tila k'a fɔ a ɲɛna sɛbɛ la o sela e ka tɛgɛ da gengurunin ɲɛ kan gengurunin ye cɛ de e ye muso de i kan k'i yɛrɛ cogo dɔn wale bɛ wale la k'o kɛ mɔgɔ la surtout cɛ o ye cɛ mo de nka nin de tun ye fɛɛrɛ ne bolo walasa a bɛ se ka fara n na cogo min na n y'a ci a ɲɛ kan n'o digira a la a bɛ fara n na dɛ o t'a kɛcogo ye muso man ka tɛgɛ ci cɛ ɲɛ kan cogo si la n'o tɛ n'a kɔlɔlɔ ko k'a b'i sɔrɔ e tɛ dɛ hali i ta mɔdenw olu bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la n'i jogo ye nin i b'a dabila tiɲɛ don ne jo t'o yɔrɔ la n'i m'i kɔlɔsi o la o tigilamɔgɔ o bɛ k'i furuɲɔgɔn ye. tiɲɛ na ne jo t'a la. Hmm. barisa cɛ bɛɛ de ye bonya fɛn ye. cɛ bɛ bonya cogo min na muso fana ka kan ka bonya ten. i ni ce ka ladili.
Jina ni kɔni tɔ tɛ muso ko ye ko wɛrɛ bɛ nin sen kɔrɔ.

bisimilayi gewuru a kɛra cogo di ni n y'i minɛ ni n m'i kɛnɛ ɲimi i k'a fɔ n ma ko tu n'i y'a fɔ wɛrɛ tun bɛ ne gɛn mun kɛra a b'a dɔn a fɔ k'a k'a ɲɛf'i ye a b'a dɔn u bɛna n faga ni jatigɛ ye
ni n y'i minɛ mun de bɛ yen e k'a ɲɛfɔ a b'a ɲɛdɔn sa a f'a ye a f'a ye a fɔ k'a k'a ɲɛf'i ye ma gengurunin b'a dɔn gengurunin b'a dɔn min bɛ yen i tɛ ɲɛfɔli kɛ yan gengurunin a ɲɛfɔ a ɲɛna ma i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen a cɛ man ɲi awɔ a bɛ to ka ko sugu dɔ kɛ a cɛ man ɲi ɔ a ye mun de kɛ e k'a ɲininka sa a ɲininka ma a b'a ɲɛf'i ye a ɲininka a ɲininka ma gengurunin de b'a dɔn heyi
heyi mun de kɛra min kɛra a y'a ɲɛfɔ n ɲɛna n k'a bɛ ka tugu n maminɛmuso de kɔ o ye ko ɲɛnamaya e maminɛmuso wa n maminɛmuso dusu e mun ye nin ye n terikɛ
ma i y'a ɲɛɲini kɔni n ko n yɛrɛ de ɲɛ taar'u ye u bɛ u bɛ jiri kɔrɔ a bɛ k'i melek'a la tɛ muso muso murune nin tigɛ tigɛ sinɔn ne tile kelen tɛ n ma ɲɛbɔ n terikɛ ka muso fɛ hali hali tile kelen muso furu Ɔ, ɛ, ɛ, ɛ, ɛ, ɛ, e ma ɲɛbɔ fɛ ne ma taa sɔrɔ Kunu, jiri kɔrɔ. ma. Ee, i nɛn minɛ. i da tugu kuma ni i nɛn i nɛngɛrɛ minɛ i y'a ye kɔni n ko ɲɛ de y'a ye u bɛ k'u meleke ɲɔgɔn na ma i y'a ɲɛɲini n y'a ɲɛɲini ma ale yɛrɛ de don e ma tiɲɛ tɛ kunu i t'a fɛ ka min mɛ m'o de fɔ kunu Mm. a bɛ denin dɔ de kɔ cucu i ge- genkuru nin ni min ma a to ala kama I- ma bɔ ni

Dɔw ko muso ko i n'a fɔ bamuso ko dɛ. Ah. I t'i hakili sigi.
A ɲɛna.
Sunjɛ, a kɛra fama ye dɛ. Kosɛbɛ Bala o kɛra. Kabi don n'i bɔra n fɛ yen. o ni bi cɛ an ma se ka ɲɔgɔn ye o ye tiɲɛ e kɔni b'a dɔn an bɛ suman ladon gannen la o ye tiɲɛ an tɛ yala yalaba masɔrɔ o kɔni o ye tiɲɛ ye an muso don a bɛ yen sira wa awɔ ee sunjɛ e ko sira ko in tɛna ka kɛ kabako ye sa wa bala kabako cogo di o don ko yɛrɛ e bɔlen kɔ ne fɛ yen hali o ma tɛmɛ tile fila ko kan ne bɔra dɔrɔn sira de filɛ nin ye ka ala minɛ k'a ka minɛn kuru bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a cɛ k'a kɔ kɛ bɔ a ye ne nana k'a sɔrɔ foyi tɛ ne ka bon kɔnɔ payi o yɛrɛ de ɲɛna walahi o yɛrɛ de ɲɛna ne yɛrɛ de tun bɛ k'o laɲini musa sira taalen tɛ nin ye wa hmm. han hmm. sibiri ka jan tori nɔngɔn ye kana da den nɔfɛ e k'a to yen kalo kelen kalo fila kalo saba walahi a bɛn'a dɔn cɛko ye fɛn min ye ɛ kɛmɛ y'a ɲɔgɔnna kɛ yan o ne ni kɛmɛ kɛlɛla fufu a y'a ka kasaw cɛ ka taa u ka so ee n ko alihamudulilayi n ko nin y'i taalen n'i seginna walahi n'i seginna i ye tɛ halala ye hali n ma bɔ n nɔ la fitiri n ɲɛ b'a n'a ka doninin na kɔsɔ kɔsɔ kɔsɔ kɔsɔ ka don so kɔnɔ n ko payi eh. mɔgɔ t'a f'a ye o kana taa walahi kana taa a bɛ segin maa t'a fɔ a ye o. kɛmɛ ni eh, sira tɛ kelen ye koyi kɛmɛ ye maa min ye ale hakili ka bon ɔ eh, sira filɛ nin ye n'i ko i b'a kɛ cogo dɔ dugumaw bɛn'a fɔ k'i bilalen bɛ waliden la i y'a ta ka na i mago t'a la e b'a dɔn k'a fɔ bi maa t'a ye k'a fɔ. o de bɛ ne de jɔrɔ musa dugumaw ta to yen ni dugumaw ye fɛn o fɛn fɔ o ye dugumaw kunko de ye i tulo bɛ n na kunko dɔ bɛ dugumaw da la o kunko dɔ bɛ bala da la wa kunko dɔ bɛ ne yɛrɛ sunjɛ da la e bɛ jɔrɔ n'i ta ye ne ka jɔrɔ ni n ta ye dugumaw ka jɔrɔ n'u ta ye tulo b'a la n y'a mɛn i k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye bala baasi tɛ n y'o f'i ye siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ mhm. wa n bɛ tila ka segin a kan tuguni bala i yɛrɛ kɛ cɛ ye o ko walahi n'i m'i yɛrɛ kɛ cɛ ye sira bolo sira b'i fa k'i si tɔ to diɲɛ na eh, min yɛrɛ bɛ ka ne bala sira la dɔɔni kana doni bɔ i ko k'i bɛ taa sigi maa wɛrɛ kun sabula ne ɲɛ bɛ yɔrɔnin dɔ de la ne t'a dɔn wasa ni e y'o jate bɔ n'i ye muso jugu filɛ de ye mhm. ni e y'a bila ko a man ɲi ayiwa i ɲɔgɔnna dɔ de bɛna taa ta i bɛna taa kunko de sigi o fɛnɛ kun o kɔ e yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la sira ko kɔni a taara ka ne yɛrɛ kɔni bolo dan n tɛ k'a mara mara ka diya la dɛ walayi n b'o f'i ye mara ka diya tɛ n'i y'a ye hali n b'a to yen ee a filɛ furu tin ka bon dɛ bala furu tin ka bon o ye tiɲɛ nka f'i k'a dɔn fɛn saba bɛ yen muso n'olu de bɛ taga ni ɲɔgɔn ye o fɔlɔfɔlɔ o ye denmisɛn ye filanan o ye bagan ye hakɛto bɛ kuma la mhm. mhm. muso hakili ni ninnu hakili de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bɔgɔ kɛnɛw de don mhm. n'i y'u mɔ k'u bila cogo min na u bɛ to ten de i jilaja i ka sira mara maracogo ɲuman na n'a ko cu e musa hakilila de bɛ kɛ n'a ko ca e musa hakilila de bɛ kɛ bari e de ta y'i ka du ye e de ye sira furu o de ye tiɲɛ ye o la sisan kɔni i sera kuma bɛɛ lajɛlen de ma ne de b'a ɲini e fɛ sisan ne jɛɲɔgɔn ye e de ye e ka taa sira nɔfɛ n'a y'i bolo funna a bɛ da tuguni a tigi de kan na dɛ han a lajɛ ka taa sira nɔfɛ ne n'e de y'an ka denmisɛnyaw kɛ ka tila ka musow furu ɲɔgɔn fɛ ɔ ni sira taara nin cogo la e k'a lajɛ ka taa nɔfɛ n tɛ k'a kɛ muso ko diya ɲɛla koyi wa k'a fɔ ko n kɔlilen don muso wɛrɛ la o tɛ ala b'a dɔn o tɛ nka ko n'a cogo don dɛ i tɛ se ka i ka doni Walahi. sigi ka taa bila doni wɛrɛ kan ni ne ka kɛmɛ ye nin kɛ n b'a wulukolon kun ci walahi n b'a wulukolon kun ci e fɛnɛ bɛ ka kɛmɛ minɛ cogo min jɔn ala nin man ɲi dɛ musa nin ye muso mara cogo de kun n m'o f'i ye kana sɔn abada muso hakili ka lafiya walahi ni muso hakili lafiyara a b'i kɛ fali ye ka wotoro siri i la k'i sɛbɛkɔrɔ girin e m'e ni sira ta ye ɔ basi tɛ i ɲɛ b'a la hali kɛmɛ kɔrɔtɔ han ne ma d'a la ne fa tɛ wuli la o

dalamiya fanga ka bon dɛ ayi ba ye fɛnɛ basi tɛ nin kelen ne falen bɛ mun kɛ ka se komi teriya don awɔ teriya fɛnba de don ni ala ma basi kɛ awɔ n bɛ siraman ci a ka fiyɛlɛ kɛ a ka taa delili kɛ sira fɛ walasa sira na segin o bɛ diya n ye dɛ tulo b'a la nka min ye ne yɛrɛ ta kɔni ye ee bala ne tɛ taa

nka a min ye a bɛ taa don min ah, e ye ah, cɛnin ah. hakili sigi muso ko fɛ sa eh, denmisɛnw a ni denmisɛnw taara a yɛrɛ ɲɛnafin tɛ ne na koyi den ninnu de ɲɛnafin bɛ ne la o kɔ eh. Eh, jakuma tɛ se a ka fugariya la ko fɔ ɲinɛ in kinda la

a dun kɛra cogo di mun kɛra n b'i faga sa fugariden dankaden a dun kɛra cogo di a b'a dɔn a kɛra cogo di a t'a ɲɛfɔ a b'a ɲɛdɔn f'a k'a ɲɛfɔ a ɲɛfɔ kɛ e ye ne de nana genguru hali sini dankaden m'a fɔ a k'a dabila halisa a bɛ e kelen ne bɛ siran yan komi ɲɛ bɛ mɔgɔ la sarasɔn bɛ ee karamɔgɔ dɔwɛrɛ tɛ koyi ni cɛnin surumani bɛ ka ne kɛlɛ muso de kama hali sini y'a jɛ halisa walimuso tigɛla faden to faden sɛnɛ buguri to Puu ne bɛ tigɛrɛ la. Tigɛrɛ la ne tɛ faden to dun. Ne bɛ tigɛrɛ la. Ne bɛ bamanan. Bamanan.
N'aw m'a kɛcogo dɔn. N b'aw bɛɛ lajɛlen ku bila n kɔnifɔ kɔrɔ. Aw denmisɛnnin tɔ ko muso ko. Fa de b'aw la wa? Ou bien aw kunkolo de tiɲɛna. Karamɔgɔ.
I b'a dɔn a ko in sɔrɔla min fɛ. Musonin cɔrɔkɔlen dɔ de b'a bolo. N'i y'a ɲininka a bolo ko bɛɛ ɲɛ b'o la. Ɛ o don o ye tɛgɛ da ɲɛ kan. ne yɛrɛ de taara muso in sigi ka kuma a fɛ a ye ne to kuma la dɔrɔn ka t'i poro ne ka yiri kan
ɛɛ ni o ye tiɲɛ ye gengurunin i ma kɛwale ɲuman kɛ nin ye ne ma taa n por'a kan dɛ ne taara a sɔrɔ n taara n y'a sɛgɛsɛgɛ de k'a dɛndɛ kɔfɛ n taara a sɔrɔ a bɛ k'a f'a ye k'a b'a fɛ k'a bɛ fɛ k'a furu i ni ala cɛ ne b'o nkalon tigɛ e ni ala cɛ ne b'o nkalon tigɛ e ka e k'a lajɛ a n'a kunkolo digilen i b'a fɔ ko salonnasini bogotigi min ma furu ɛɛ n tɛ kangari wɛrɛ da aw ye dɛ n tɛ fɛ k'aw ye ɲɔgɔn na dugu in kɔnɔ tuguni a y'a faamu wa n y'a mɛn i y'a faamu wa n y'i ka kuma mɛn kuma ni gengurunin ye a ye tɛmɛ aw ka taa so ne t'a bana
ka taa mini ne ne bɛ taa n ka sira dɛ

Burama. Naam. I ni ce. Nba. Kɔri baasi la? Baasi foyi tɛ. Ɛɛ Burama e ka ɲinan jaba ninnu ma san sɔrɔ han. Ee sɛgɛnɛ.
Ɔn. Ma wuli joona ɲinan o. E kɔni ko ye fugariya de ye. Anw tɔw ka jaba kun fɔlɔ bɛ ka bɔ a n'a fɔra e ka jaba ma bo bɔ. Ɛɛ ma wuli joona.
Kɔri baasi kɔni t'i la? Baasi foyi tɛ. A kɛra fama ye dɛ. Dɔɔni.
Haa i ni tile fila koyi. Ɛɛ sɛgɛnɛ. Naam.
Ne ko e tɛ Mariam kibaruya dɔn. Mariam wa?
Ɔn. ɛɛ maramu taara bɔ a kɔrɔmuso la e t'o kalama de a taara bɔ a kɔrɔmuso la a mɛnna
nin y'a dɔgɔkun damadɔ ye ne famana ne ma mariyamu ye ɛɛ maramu taara bɔ a kɔrɔmuso la koyi nka e tɛ a taara bɔ a kɔrɔmuso la yɔrɔ min e t'o dugu dɔn aa jɔn ko Ala n t'o dugu dɔn n kɔni y'a mɛn a tɔɲɔgɔn da k'a taara bɔ a kɔrɔmuso la a tɛ sɔrɔ duguba ye mɔgɔ ninnu ka duguba taa tɛ bari maa rɔ koyi o de ye tiɲɛ ye ah.
Ah. Ah, ne yɛrɛ n bɔtɔ bɛ n ka foro rɔ mhm. ɔ n ko n bɛ jigi i kan n'a sɔrɔ i bɛ yan nɔ n nana i yɛrɛ sɔrɔ yan i jilaja ɲinan i ka sɛnɛfɛn ninnu na dɛ eh, dɔɔni dɔɔni don nin ye yɛrɛ n tilara u sɔnni na sisan mhm. n ko n bɛ yɛlɛ zira bara ka dɔ kari ka taa di maa ma zira bulu kɛ eh, zira eh, bulu yɛrɛ t'a la tuguni ntumu y'a dun a bɛ zira ninnu tigɛ joona baasi tɛ

ko fɔ i ka bi ko in ne ma foyi faamu a la han ɛɛ ne ko kɛmɛ e bilama ani e kununama yala kelenw don wa Mage, a kɔni ka di muso bɛɛ ye i k'i cɛ ye nisɔndiya la.

kɛmɛ eh. a dun kɛmɛ di
a ma kɛ foyi de la eh. sadi kana to ka kule kule kule kule i yɛrɛ ma i tɛ n ɲininka mun bɛ n na kɛmɛ mun de kɛra i la nin t'i cogoya kɔrɔ ye dɛ i ma fɔlɔ o la ne ko e kun taara min ko ne kun taara min wa ee ayi kɛmɛ o fɛnɛ o ɲininkali man ɲi dɛ ee ne kun taara min cogo di o bɛɛ ka ɲi ne yɛrɛ de kɛmɛ ne sɛgɛnna baara yɛrɛ de la bi hali ji minta a tɛ ne kɛmɛ siso kɔnɔna na ko cɛ bɛ n bolo o cɛko ye nafa jumɛn ne ɲa
ɛɛ foyi kamanagan t'i la fo jiko wa ee ayi hali n'e ko ne ka na kɔlɔn sen i ka gala la yan walayi tile saba n b'a bila ji la e tile saba dɔrɔn walayi n b'a bila ji la ee kɛmɛ dɛ i tɛ jɔ n ka tiɲɛ f'i ye ee ee kɛmɛ n ko ne donna so kɔnɔ kunu e ma ne natɔ i n'a fɔ wuluduna n nana haraba haraba haraba haraba haraba ni n ka jele ye ka jele fili dɔrɔn paw ka don so kɔnɔ ka bɔ ka na jɔ e kɛmɛ e tɛ se ka bɔ ne ɲɛ su e kan mm. i parilen mm. i cɛ ɲumannin sigilen mm. ee kɛmɛ walahi a kɛra ne ɲɛkɔrɔ de i n'a fɔ jinɛ sigilen don. makɛ o tuma e y'a dɔn kunu ni bi ko jinɛ b'e ka so de wa. walahi.
n ko a kɛra i n'a fɔ kabi ala ye ne da ne ma e ɲɔgɔnna muso ɲuman fila ye ee ja mɛlɛkɛ ka ɲi ne yɛrɛ tun b'a dɔn ko jinɛ bɛ n bolo ja sanu kulukutulen bɛ ne bolo n ka so kɔnɔ n y'o dɔn bi f'i parilen i jilaja i parilen kana bɔ tan bilen dɛ n'i bɔra tan a bɛ gɛlɛya dɛ i y'a mɛn jiko gɛlɛya de t'e la ee ayi makɛ o t'a bannen koyi ne tun bɛ ka maloya k'a tɔ f'i ye jumɛn wɛrɛ fini nɔgɔlenba de don u labɔ fini fɛn o fɛn b'i bolo u bɛɛ labɔ
a tigi ɲɛna de ka jugu ji in tatɔ bila o ta ɛɛ finiw labɔ ɲani min na n bɛ taa ji ta ka na
ayi makɛ tɛ hɔn a soma cɛfin a barika ala y'a barika i ye ne tun t'a dɔn ko bi bɛ se koyi nka e ye fɛn o fɛn kɛ ne na n tɛ n ta juru sara i la dɛ nka n bɛ fɛn k'i la o la i b'a dɔn ko ja i tun bɛ ka kɛwale jugu de kɛ ko cogo di e kɔni t'a fɔ k'e bɛ taa ne nɔfɛ tan dusu nɔfɛ
dewura filɛ sa nin tɛ nin bannen ye wa an ka taa bani o ma ban ayi taa nin duloki in falen e ɲɛ tɛ ne la ne ye n falen a filɛ e gɛrɛ taa nin duloki faralen don e yɛrɛ b'a dɔn fini tɛ ne bolo ne bɛ to ka n dogo ka n fa ka gɔlɔkiba nin de ta ka bɔ bi ale filɛ ko a ko dɔrɔn k'o don ka taa cɛkɔrɔlakaw ka so k'ale bɛ taa denkundi la an b'a kɛ cogo di sisan nin fara e ka nin faralen lajɛ ɔ a dogo de dusu ka na sa ɔ i b'a dogo tɛ fɛn ye a kɛ dɔɔnin dɛ i kana taa fiɲɛ tigɛ n na yɔrɔ yɔrɔ sisan nin waati b'a sɔrɔ a b'u fɛ nin waati sɔrɔ kɔlɔnda la yɛrɛ

ta dɔn dɔn dɛ
mun de kɛra n ma k'i ka bɔ ɲɛ yan ne bɛ k'i ni siri ka da ne kan de i ma foyi y'a la.